Гъащӏэр нэхъ евгъэфӏэкӏуэн папщӏэ, фызгъэпӏейтей ӏуэхугъуэхэр къыщытӏэтыну ди мураду къызэдгъэпэща жылагъуэ ӏуэху зыфӏэтща нэтыным и къыдэкӏыгъуэм фыкъыдогъэблагъэ. Нобэ дэ дытепсэлъыхьынущ бын ещанэ зыгъуэта унагъуэ щӏапӏэ зратыпхъэхэмрэ а ӏуэхур зэрекӏуэкӏымрэ. Унагъуэм, лъэпкъым хэхъуэ уиӏэныр ар насыпышхуэщ. Адыгэм дапщэщи сабийр зэрыгъэсэн, зэрыпӏын хуейм гулъытэ хэха хуищӏу щытащ. Ауэ, етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм и бгъущӏ гъэхэм щыщӏэдзауэ, унагъуэхэм сабиитӏ нэхъыбэ зиӏэр зэкъуэтӏакъуэт. Дауикӏ ар пыщӏащ зэманым къигъэув лъэпощхьэпохэм. Иужьрей илъэсхэм унагъуэхэр тегушхуэу бын нэхъыбэ зрагъэгъуэтын, ахэр япӏыфын щхьэкӏэ щӏэгъэкъуэн хуохъу къэралыр. Апхуэдэщ бын етӏуанэм щхьэкӏэ е сабийм и егъэджэным, е анэм и пенсием игъэкӏуэным, е псэуалъэ яӏэр нэхъыфӏ щӏыным трагъэкӏуэдэну кърит ахъшэ. Абы къыщынэмыщӏа, минитӏрэ пщыкӏутӏ гъэм накъыгъэ мазэм и блым къыдэкӏа Президентым и унафэм къызэригъэувымкӏэ, бынищ е нэхъыбэ зиӏэ унагъуэхэм я псэуалъэхэр ирагъэфӏэкӏуэн папщӏэ къэралыр лъэныкъуэ зыбжанэкӏэ щӏэгъэкъуэн хуохъу. Уи махуэ фӏыуэ, Борис. Сабий куэд зиӏэ унагъуэ зи псэуалъэ егъэфӏэкӏуэн хуейхэм щхьэкӏэ къэралым къищта унафэхэр ди республикэм гъэзэщӏа дауэ щыхъурэ? Псоми яжесӏэну сыхуейщ фи махуэ фӏыуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым закон къыщытщтащ дэ о бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Кабардино-Балкарской Республики. Абы а уэ жыхуэпӏам нэмыщхьэ нэгъуэщӏ категориехэри хэхуауэ щыта. Абы дытепсэлъыхьу къатщту щытмэ, бынищым зиӏэ нэхъыбэ сабий яӏэм икӏи а законымкӏэ иритыну хуитщ къэралым. Икӏи закон дыдэм сэ къызэрызбжымкӏэ мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Ауэ цӏыхухэм икӏи къагурызгъэӏуэну сыхуейурат сэ. Законым итхащ ар, хуитщ жыдоӏэри. Ауэ езыр хуэмейуэ щытмэ, къэралым залмыгъэкӏэ иритыфынукъым ар. Мис а Бынищыр къилъхуа иужькӏэ е быниплӏ, бынитху щиӏэм дей езы сабийхэм я адэ-анэр а здэпсо къуажэм я городской округым кӏуэуэ заявление щӏилъхьэн хуейуэращ. А здэкӏуа дыдэм икӏи я къалэнщ а законыр дахэу къагурагъэӏуэну, абы къикӏынухэр. Абы къыпхукӏуэнухэр икӏи. Абы теухуауэ сэ жысӏэну схуейщ, мис а Россием къищта а закоными теухуауэ, абы ипкъкӏэ мис а законыр къэтщтауращ аби, иджырикӏи зэ жысӏэжынщ, абы мыхьэнэшхуэ иӏэщ. Ар цӏыху сабий куэд зиӏэм теухуауэ государствэри, властри икӏи а местнэ самоуправление жыхуэтӏэри дэӏэпыкъуну хуейуэрэ. Зэманым къигъэув лъэпощхьэпохэм абы цӏыхухэр зэрыдекӏуэкӏыфым елъытауэ къэралым и унафэхэми зехъуэж. Псалъэм папщӏэ, совет зэманым бын куэд зиӏэ унагъуэхэм хабжэу щытар бынитху е нэхъыбэ зиӏэхэрамэ, иджы абы и бжыгъэр нэхъ мащӏэ ящӏащ, къэралым и щӏыпӏэ щхьэхуэхэм я псэукӏэмрэ щӏэблэ къэщӏэхъуэм и бжыгъэмрэ елъытауэ. Икӏи, зэрыхъукӏэ, абыхэм щӏэгъэкъуэн зэрыхуэхъун программэхэр къыдегъэкӏ. Ахэр гъэзэщӏа зэрыхъум щыгъуазэ дыщищӏыну зыхуэдгъэзащ Кыщпэк къуажэм и администрацэм и ӏэтащхьэ къалэныр чэзукӏэ зыгъэзащӏэ Елбэрд Артур. Уи махуэ фӏыуэ, Артур. Бын ещанэм щхьэкӏэ щӏапӏэ иратын хуейуэ къэралым къигъэув унафэр фи къуажэм дауэ гъэзэщӏа щыхъурэ?
Минитӏрэ пщыкӏуплӏ, минитӏрэ пщыкӏутху гъэм а илъэситӏым и кӏуэцӏым бынищым щӏигъу зиӏэ унагъуэхэм щӏапӏэ еттахэщ. Пщыкӏуплӏ гъэм щэныкъуэ цӏыху щэныкъуэ унагъуэ щэныкъуэм етта, пщыкӏутху гъэм унагъуэ пщыкӏухым етта. Ахэр иджыпсту унагъуэ дгъэтӏысыжынуэ уэрам яхуэдухуа, зы хьэблэшхуэу тӏысыжауэ, иджыпсту унэ кърагъэжьауэ ящӏэ. Щӏапӏэ гуэшыныр дауэ екӏуэкӏрэ?
Абы администрацэм къокӏуэри заявление ятх, унагъуэм дэтхэнэрауэ щытми, и щхьэгъуситӏым я дэтхэнэрами. Абы заявлением и гъусэн хуейуэ ӏэмал имыӏэу щытщ и паспортым и копие. я нэчыхь тхылъыр, сабийхэм я метрикэр. Абы щынэмыщӏауэ, регистрационнэ палатэм справкэ къраӏыхын хуей я цӏэкӏэ зэрыщымытыр, БТИ-м справкэ къраӏыхын хуей. Ахэр псори зэхуахьэса иужькӏэ комиссиер хоплъэр икӏи, псори тэмэммэ, и цӏэкӏэ щымытмэ, щӏапӏэ ямыӏэу щытмэ, абдеж едотыр. Зи псэуалъэр егъэфӏэкӏуэн хуейуэ къэралым щӏапӏэ зрит цӏыхухэм унагъуэхэр щыхэмыхуэ е хэхуауэ къыщыхагъэкӏыж къэхъурэ? Сыт абы и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хъур? Абы нэхъ щхьэусыгъуэ нэхъыбэу хуэхъур унагъуэм щӏэс языхэзым я цӏэкӏэ лъапсэ щытынкӏэ мэхъу. Е мис мы иджыпсту материнский капитал жыхуэтӏэр ар къащэхуауэ е квартирэ яӏэу, ахуэдэу щытхэм ди жагъуэ зэрыхъунщи, ахэр хэхуэӏымэ. Абы езым дыхуейӏымэ, жаӏэу къыхэкӏыжахи диӏэщ. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дэ очрэм дыщытщ, ар е военнэ мэхъу, е МВД-м щылажьэ мэхъури, ахуэдэхэм икӏи къыщыхэкӏыж щыӏэщ. Ауэ нэхъыбэм зэрытӏахын. нэхъыбэм щӏапӏэ зэрызагъэпэщыным иужь итхэщ. Псалъэм папщӏэ, унэ лъапсэ яӏэу, я цӏэкӏэ щыту, ауэ яӏэ щӏыр е я псэуалъэкӏэ унагъуэм щӏэс бжыгъэм хуэмыхъуу е хуэмыщӏауэ псэумэ, ахэм сыт ефщӏэр? Абы программэ зэрыщытра. Ахуэдэ программэ хэхуэхэр бынищым щӏигъу зиӏэ, молодая семья жыхуэтӏэ, е щхьэгъуситӏым яз илъэс щэщӏрэ тхурэ щӏимыгъуамэ, е Молодой специалист жыдоӏэ, ар къуажэм е врачу, е егъэджакӏуэу, ахуэдэу щытмэ, ахэра абы хэхуэр. Абы ухэхуэн щхьэкӏэ къэралым къегъэувыр, иджыпсту Хабзэ иӏэщ, абы закон иӏэщи, ар дымыгъэзащӏэ хъуӏми, абы и къалэн нэхъыщхьэ дыдэу занщӏэу игъувра? Щӏапӏэ и цӏэкӏэ щымытын хуейуэ, унэ лъапсэ щымытын хуейуэ, езым ӏэмал имыӏэуэ молодая семьяу щыщтмэ, зэщхьэгъуситӏ зы бын яӏэуэ, молодой специалистмэ къиухауэ, лэжьапӏэ ӏэнатӏэ ӏуту къуажэм щылажьэу щытмэ, мис ахэра абы хэхуэр.
Бын ещанэ зиӏэм я цӏэкӏэ щӏапӏэ щыту щытмэ, абы зыри ефтынукъым, ара? Я цӏэкӏэ унагъуэм дэтхэнэ щыщ абы хэхуэну дгъувым я цӏэкӏэ щыту щытмэ, ептуэ къигъэлъагъуэкъымэ. Хъуӏым, законым апхуэдэу къищтэӏыми, я цӏэкӏэ зыри щыт хъунукъымэ. Нэхъыбэм а цӏыхур тӏэкӏуи щегъауэ, бынищ сиӏэщи занщӏэу къызэфт жаӏэуэ. Ахуэдэм дей хъуӏым, акӏэ езым пунктхэу къокӏуэ, бынищ иӏэу щыту щытми, Ауэдэ пунктхэ яӏэу хэхуэу щытми, ауэ и цӏэкӏэ щӏапӏэ къыкъуокӏри. Мис абы Регистрационный палатэм къыди справкэ къыдитам къегъэлъагъуэ е БТИ-м къыдита справкэм къегъэлъагъуэр икӏи абы иужькӏэ къыхэдгъэкӏыжын хуей мэхъу.
Республикэм щӏэнэщӏу иӏэмрэ абы хуэныкъуэхэм я бжыгъэмрэ елъытащ унагъуэ дапщэм дэӏэпыкъуэгъу хуэхъуфынуми. Бын куэд зиӏэхэм щӏапӏэ иратым и бжыгъэр сыт хуэдиз хъурэ участокым? А упщӏэм теухуауэ ди комитетым и закъуэкъым, адрей комитетхэр икӏи парламентым щӏэс депутатхэри а упщӏэм зэманышхуэ икӏи трагъэкӏуадэ. Япэ дыдэу законым гъэзэщӏэным теухуауэ жысӏэну сыхуейщ сэ Бахъсэн районыр япэм зриту щытахэр. Зэ зы заседание гуэрым псоми яжетӏауэ щытам, мис мыбы щапхъэ мы районым къытефх жытӏэри. Тэмэм дыдэу икӏи игсту жысӏыну сыхуейщ, а Бахъсэн районыракъым ар зыгъэзащӏэр. Черекскэми хъарзынэу ягъэзащӏэ, Терский районми ягъэзащӏэ, Урванский районми ягъэзащӏэ. Мис игсту таблицэ жыхуиӏэм хуэдэр сиӏэщ сэи, Къэбэрдей-Балъкъэрыр псори къапщту щытмэ, процент блыщӏрэ хыкӏэ ягъэзэщӏащ, нэгъуэщӏ поселенийкӏи, районийкӏи щыӏэхэщ, мис къапщту щытмэ, Бахъсэн район, Зольский, Лескенский сто проценту ягъэзэщӏахэщ. Къапщту щытмэ, Терский районым щэрэ блыщӏрэ хыкӏэ ягъэзэщӏащ, хуейуэ щытмэ. Къохъу цӏыхур къэкӏуауэ Иджырикӏи щӏыр ирамытыфу, абыхэм зэрагугъэр властыр хуеяуэ щытам къыдатынт жери. Ди жагъуэ зэрыхъунщ аби, цӏыхуми псори къагурыӏуэкъым, а законыр еджэхэкъым абы. Ди жагъуи зэрыхъунщ мы парламентми, а администрацэм щылажьэ дыдэхэмикӏи къагурыӏуэну къагурагъаӏуэкъым а законыр къызэрыбгъэзэщӏэн хуейр. Ти псоми зыхуэзгъэзэну сыхуей, япэщӏыкӏэ заявление фтхын ипэкӏэ цӏыхухэм Администрацэм фыкӏуэ, районым фыкӏуэ, иджысту къапщту щытмэ, интернет жыхуаӏэр зимыӏэ щыӏэкъым, абы фихьэ, абы ар зратын хуейри, зрамтын хуейм икӏи лейуэ зэман ямыгъэкӏуэду урысыбзэкӏэ жытӏэнщ аби. Знать свои права. И я обязанностьхэри ящӏэжу кӏуэн хуейуэра а щӏыр къеӏыпхын щхьа? Къэбэрдей-Балъкъэрым хэтым икӏи властым иритынт щӏы. Ауэ къапщту щытмэ, дэ дыщыщщ регионхэм теухуауэ а малоземелье жыхуаӏэм. Щӏыр мащӏэщ. Мыдэ жаӏэнкӏэ хъун, Тхьэ Урванскэ районым нэхъыбэ иритрэ? Тхьэ Бахъсэн районым нэхъыбэ щӏыуэ иритхэрэ? Тхьэ Хьэтӏэхъущыкъуейм мащӏэ иритхэрэ, къуажэм теухуауэ жысӏэнщ аби. Хуэмейуэраӏым, щӏы щымыӏэм теухуауэра? Абы нэмыщӏкӏэ щӏыр ептын щхьа Урысей законри федеральный закон жыхуэтӏэр къэтщтэнщ аби, ар псорикӏи кадастровый учет жыхуаӏэм щытын хуей. Езы цӏыхурикӏи властри тӏури здэлэжьэн хуей абы теухуауэ. Къызлъысын хуейм Урысыбзэкӏэ жысӏынщ аби нуждаемость жыхуиӏэм псори ялъагъу а властым, а къуажэм местное самоуправление жыхуиӏэм. Абы ящӏэ. Тӏури здэлэжьэн хуейуэ ара сэ си къызэрызгурыӏуэмкӏэ?
Унагъуэхэм ират щӏапӏэхэм я инагъыр къалэм дэсхэмрэ къуажэм дэсхэмрэ зэщхьэщыкӏрэ? Къапщту щытмэ, къалэм Налшык къэтщтэнщ аби я псэукӏэр зыщ, къуажэдэсхэм я псэукӏэри зыщ. Апхуэдэ къабзэуи къалэм щӏы къэӏыпхыну зэрыгугъу псоми фощӏэ. Яӏэ щӏы, Ар сотыхипщӏи, сотыхихи, сотых пщыкӏутхуи езытыфын щыӏэ къуажэм е районым иритыну. Ауэ мис ар унафэ зыщӏыр а къуажэ поселениера, я унафэ зыщӏыр, районэ администрацэ жыхуиӏэра а унафэ зыщӏыр. Къапщту щытмэ, мис Бахъсэн районым икӏи Урван районым икӏи Сотых пщӏырыпщӏ иратыф. Мис къалэм езым я уставымкӏэ теухуа сотыхих иритыфу ара. Псоми нэхъыбэ хуей, иратыфу щытами иратынт, ауэ щӏы щымыӏэм теухуауэ а унафэ къызэращтэр. Абы теухуауэ мис а къуажэдэсхэ районнэ администрацэ ара хуитыр абы. Къапщту щытмэ, езы къуажэдэсхэр Ра унафэ зыщӏын хуейр абы теухуауэ. Абы иужькӏэ а унафэ къащтам теухуауэ ар урысыбзэкӏэ жытӏынщ аби нормативно-правовой акт. Районым дей къокӏуэ, ирагъэлъагъу аби яхузэфӏэкӏыныгъэм теухуауэ щӏыри иратыну унафэ къащтэ. Иджысту а дызытепсэлъыхь вопросыр тыншу къытфӏощӏ, ауэ къапщтэу щытмэ, тынш дыдэӏымэ. Цӏыху тӏощӏым е цӏыху щэщӏым зы щӏыпӏэм дей етыну унафэ къыдощтэ. Иджы ар гъэзэщӏэн хуеӏэ, абы светри шэн хуеӏэ, газри шэн хуеӏэ, псыри шэн хуеӏэ, стадион гуэри гъувын хуеӏэ, е зыгуэрикӏи нтӏэ. Цӏыхум я гугъэ. Мес мы щӏы къыдатащӏэ, псынщӏэу къызырамытым щхьэ хуейӏыми къыдаткъым жаӏэ. Ар пцӏыщ. Мис а инфраструктурэ жыхуиӏэр полностью подводить щӏын хуейуэра? Сэ си гугъэкъым зы руководитель районнэ администрацэм щыӏэу щӏыр иритыну хуэмейуэ. Ахъшэ ямыӏэм теухуауэ мис а инфра. Структурэ зэрыщӏын хуей зэрамыӏэм теухуауэ ара ар зэзэмызэ къыщӏэныр, жыхуэсӏура? Ауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къапщту щытмэ, дэ а регион адрейхэм елъытауэ мы Севернэ Кавказым дэ дынэхъыфӏу зыдобж а щӏы иратыным теухуауэ унэ иращӏыхьэну, а бынищ нэхъыбэ зиӏэ сабийхэм теухуауэ. Дыхуей дыхуэмейм икӏи упщӏэ ӏэджэ цӏыхум яӏэ. Сэ яжесӏэну сыхуейт, упщӏэ фиӏэ а фи администрацэ къуажэм икӏи районнэ администрацэм икӏи мы парламент дыдэм икӏи уи правительствэ дыдэми укъакӏуэ хъуну? Ар тхауэ упщӏэ къыдатми хъуну, телефонном режиме жыхуиӏэм ещхьуи къыдэпт хъуну. Дэ цӏыхум фӏы яхуэтщӏа срэдджытӏу, мис мыбдейм дей а законхэри ттхыурэ ара дыщӏэлажьэр икӏи. Нтӏэ, мис а закон фӏы щӏапӏэ унагъуэхэм етын хуей законыр иджырей илъэс дапщэкӏэ лэжьэну фи мурад? Дэ дызэригугъэмкӏэ, ар зэи увыӏакъым икӏи лэжьэнурэ зыгуэр изменение жыхуиӏэм ещхьыр хэтлъхьэу щытым икӏи сэ сызэригугъэмкӏэ фӏы фӏэкӏ тщӏэну ди гугъэкъым.
Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш республикэхэм хабжэ. Цӏыхур нэхъыбэу зэрыпсэур жыг хадэ ягъэкӏыу, гъавэ ящӏэу, ӏэщ зэрахуэу абы къыщӏах мылъкурщ. Икӏи куэд иӏыгъщ щӏы зрата унагъуэхэм абы иращӏэ хъуну. Къэралым щӏы иритыр унагъуэхэм ей дыдэу занщӏэу иритрэ хьэмэрэ зэманкӏэ къигъэсэбэпыну хуит ищӏрэ япэщӏыкӏэ?
Къапщтэу щытмэ, а щӏыр ирата иужькӏэ, сотхихи ирехъу, сотхипщӏи ирехъу, нэхъыби ирехъу ар япэщӏыкӏэ аренду иритурэ. Иужькӏэ, а унэр ищӏа иужькӏэ, ар уже учетым ягъэув, на кадастровый учет регистрировать ещӏ, аби езым иратыж ар. Илъэс дапщэм къриубыдэу щӏапӏэм унэ иращӏыхьын хуей? Къапщтэу щытмэ, къэралым зэи зыри пиубыдаӏым. Ди жагъуэ зэрыхъунщ аби Щӏыр къыӏэрахыну яужь хэтщ хуейми хуэмейми икӏи. Мис а нуждаемость понятия жыхуэтӏэр, ар щыӏын хуей псоми ялъагъун хуейуэра? Цӏыхум унэ иращӏыхьынуи апхуэдэ щапхъэ къэсхьынщ, аби унэ иримыщӏыхьыну, ищэжынуи апхуэдэуи къахокӏ. Иджыри зэ яжесӏэну сыхуей, унэ ифщӏыхьыну, фи бынхэр вгъэтӏысыжыну, Аращ щӏы къыщӏеӏыфхыну. Ар щӏыжысӏэр мис иджысту дэ псори къуажэм дыкъыдэкӏахэщ. Ди къуажэхэм докӏуэж щэбэтым е тхьэмахуэм е зыгуэрхэми теухуауи и ӏыхьэ щанэм Ди жагъуэ зэрыхъунщ аби я хадэ дыдэр, а Советский Союз щыщыӏам щыгъуэ по двадцать, тридцать, сорок сотых иратау щытащи, ар зэрахьэфкъым, щӏыр унэ тщӏынущ, жари къыӏэрахыну яужь итщ. Ар дауэ абы унэ зэрищӏынур икӏи и пщӏантӏэр къимыпхъэнкӏыфу и хадэ зезымыхьэф цӏыхум? Цӏыхум икӏи жетӏыну дыхуей фыхуеймэ, а законым фыхиубыдэу щытмэ, заявление фотх, аби фокӏуэри къеӏыфхыну яужь фит зевмыхьэфыну, зыпывмыщӏэ.
Борис, мы законыр цӏыхухэм нэхъ къагурыӏуэн щхьэкӏэ, фэ парламентым и лэжьакӏуэхэм сыт фщӏэр?
Мадинэ, иджысту а упщӏэ къызэптахэр япэкъым дэ къыщытӏэтыр. Иджыри зэ жысӏыжынщ аби мы парламент дыдэм дей и кӏуэцӏым къыщыдоӏэт а проблемэхэр. Мыдэкӏэ жысӏынщ аби ди председателым икӏи заместительхэмри дэ ди комитетым теухуауэ жыхуэсӏура, япэ дыдэу мы Россием къэзыгупщысар дэра? А къуажэдэсхэм кӏуэну а упщӏэхэр икӏи къыдатмэ, ар дахэу жэуап етыну, дызэрыдэӏэпыкъуфкӏэ дыдэӏэпыкъуну. Аращи, ар парламентым и закъуэкъым зыщӏын хуей езы цӏыху дыдэхэм икӏи къуажэдэс администрацэми, районым и администрацэм икӏи а вопросым хэзыщӏыкӏхэм Псоми я ӏуэху дахэр халъхьэн хуейуэ аращ. Цӏыхум и псэуалъэ ӏуэху щызепхуэкӏэ хущӏэкъун хуейщ, абы ежьэ унагъуэхэм я бжыгъэр нэхъ мащӏэ щӏынымрэ я ӏуэху нэхъ псынщӏэу гъэкӏуэтэнымрэ. Нобэ апхуэдэу я псэуалъэр ирагъэфӏэкӏуэным къэралыр дэӏэпыкъуэгъу хуэхъуну унагъуэ дапщэ и чэзум пэплъэрэ? Дэ бынищ, щым щӏигъу зиӏэ сабий зиӏэ унагъуэхэм псоми зэритыным и ужь дитащ. Иджы мис мы иужьрей зы мазэ зытӏущым заявление къыдатауэ къэнауэ щыӏэхэр, ахэр мащӏэ дыдэ, адрейхэм псоми еттахэщ. Апхуэдэу щапхъэ хуохъур цӏыху щэ ныкъуэ, пщыкӏуплӏ гъэм, пщыкӏутху е пщыкӏутхуанэ гъэм апхуэдэу щӏапӏэ еттахэщ. Абы нэхъыбэ дыдэу дэ хэхуэну нэхъ приоритет зэтыр щы, щым щӏигъу сабий зиӏэхэр ара. Иджысту диӏэхэм иджи долэжьыр. я заявлениехэр зыхудохьэсыр, комиссиехэр хыдогъаплъэр. Щӏы занщӏэуэ къыгуэпхыу ептхъуӏым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэу щытмэ, къуажэм ди щӏыхэр еугуэшыр, гъавэ зытращӏэ щӏы цӏыхухэр щыпсэу щӏы. Иджысту гъавэ зытращӏэ щӏым къыхэбгъэкӏыу щыпсэу щӏым къэбгъэкӏуэн хуей япэщӏи ептын щхьэкӏэ. Аращи, мис япэм зэттахэр зэрытщӏар яхуэдэу. Абы зэман макӏуэ, абы хуитыныгъэ къуитын хуей, абы нэмыщӏкӏэ щӏыр бгъэхьэзырын хуей, щӏы зыпыпчын хуей, кадастровый паспорт жыхуэтӏэра ар бгъэхьэзыруи итӏанэщ ептыну цӏыхум. Аращи, мис абы зэманым псори зэфӏэкӏа иужь, псори хьэзыр хъуа иужь, итӏанэщ цӏыхум епту, аращи, абы иджысту тӏэкӏу зэман тфӏехьыр. Аращ иджысту хьэзырщ. Ауэ цӏыху куэд диӏэӏым дэ иджысту зэттынуэ. Дгъэхьэзырура, дяпэкӏэ я заявлениехэр къеӏытхура, я заявлениехэр зыхуэтхьэсура?
Щӏапӏэ ефтым я бжыгъэр дапхуэдиз зэрыхъур къэралым къегъэувыр,
соткэу хым къыщыщӏэдзауэ пщӏым нэсхункӏэ. Мыбы районым хабзэу къищта закону диӏэщ, пщӏы нэхъ нэхъыбэ, нэхъ мащӏэ жиӏэу щымытуэ пщӏы еттын хуейуэ. Аращи, псоми зэттхэм иджысту пщӏырыпщӏ еттыр. Абы я ӏуэхухэр нэхъ псынщӏэу дэкӏыным дауэ щӏэгъэкъуэн фхуэхъурэ?
Иджыпсту а щӏапӏэ иджысту дгуэшахэр хьэблэу тӏысыжын щхьэкӏэ захуэу Я уэрамыр захуэу, я гъуэгур дгъэхьэзырауэ щытщ иджысту. Светри псыри дгъэхьэзырауэ иджы мис мы магъэр. Магъэм псыр тчэну ди гугъэщ, етӏанэгъэ светыр тчэну ди гугъэ. Ахэр яхудошэ. Иджысту щӏы зэттахэр зы хьэблэшхуэ мэхъу. Хьэблэм нэгъуэщӏ зыри хэсӏым, а зэтта гупращи, ахэр зы хьэблэу абди тесхэщ. Иджи а гъуэгур захуэ хъуащ, къуэншыбыншэу щыттэмэ, светри гъунэгъуу къичэлӏащ, ауэ уэрамым и кӏыхьагъкӏэ иричаӏымэ. Псыри абдежым гъунэгъуу блокӏ, къэнэжар куэд хъуӏым, зыбгрышыжын хуейуэращи, абыхэм иджысту долэжьыр. Абы унагъуэ къэсыху, псыр, светыр, газыр фэ дэфшыр, ахэмэрэ урамым ирифшу езым акӏэ езым хашэжыу ара? Дэ езым уэрамым идошэр икӏи акӏэ езым зэрыхуейуэ хишэжынура? Уэрамым светыр иритшэн хуей, уэрамым псыр иритшэн хуей. Аращ, акӏэ езым и унагъуэм хишыжынура? Хуитыныгъэ идотыр, ауэ нэхъ текъузауэ щытыр счётчик ягъэувыну нэхъ

Хэтхауэ минитӏрэ пщыкӏуплӏ гъэм хэтхауэ комиссие диӏэ. Комиссием хохьэ депутат, къуажэм и депутат, комиссием хохьэ администрацием и лэжьакӏуэ, абы хохьэ совет ветераным и лэжьакӏуэ, Женсоветхэм. Абы псори нэхъ къиубыдыну, къуажэм сыт хуэдэ организацэ дэтым нэхъ къиубыдыну иужь дита. Ахэр цӏыхуибл мэхъур икӏи ахэр хотӏысхьэри хоплъэхэ. Епт хъун мыхъун абы зэхагъэкӏри, итӏанэ къуажэм и сессием и пащхьэ иралъхьэри, псори тэмэм хъуауэ щытмэ, итӏанэ районым еттура Унафэр и кӏэм къэзыщтыр районра? Иджыпсту ди щӏым елэжьыну хуиту, зытыну хуиту районра, районнэ организацэращи, ауэ дэра цӏыху зыцӏыхури икӏи цӏыху зэкӏуалӏи ди дейхэщи, дэ догъэхьэзырри районым идотыр, районым акӏэ итӏанэ езым и постановлениекӏэ, езым комиссиекӏэ хоплъэжыр. Ауэ дэ псори догъэхьэзырри, итӏанэ районым докӏури дотыр. Мыбдеж фыщыхэплъам нэмыщӏкӏэ, районым иджыри комиссэ хоплъыр итӏанэщ унафэ къыщащтэр къызэрызгурыӏуамкӏэрэ? Пэжу жыпӏэу щытмэ, дэ комиссэм хэплъа иужькӏэ районыр абы арэзы тохъуэ. Сыту жыпӏэу щытмэ, зыцӏыхурэ. Дызэкӏуалӏэ нэхъыбэу а цӏыхухэр зыдэкӏуэ ди дей аращи, дэ дэ нэхъ доцӏыхур. Ауэ абы нэхъыбэу проверять ищӏыр и документыр пэж мыпэж, хэлъыпхъэ, хэмылъыпхъэ, зыгуэркӏэ щыуагъэ зыгуэр хэлъу щытмэ, ахэр контролировать ещӏыж. Ар зэгъэзэхуэжыну хуеймэ. Ауэ дэ апхуэдизрэ дымыщӏами, Тэмэму и нобэ къыздэсым и кӏэм тэмэму зыуэ мэхъу. Пщыкӏуплӏ гъэми пщыкӏутху гъэми щеттам щыгъуэ аренду етта. Абы илъэсищкӏэ ибот аренду. Илъэсищым и кӏуэцӏым къригъажьу унэ ищӏын хуей. Къригъажьу ищӏа иужь зыгуэркӏэ имыухамэ, абы хьэзыр хуэмыхъуауэ щытмэ, заявление аргуэрым етхри иджыри илъэситӏ хущӏыдогъур. Илъэситхум и кӏуэцӏым къригъажьэу ищӏын хуейуэ щытуращи, иджыри нэсыпакъым. Иджысту дыкӏуэрэ деплъмэ, флъагъунщ, нэсаи хэтщ, унэ зыщӏаи хэтщ, блынджабэр зытезылъхьаи, фундамент къезыгъэжьаи, сытми йолэжьхэ иджыстухэр. А илъэситхум къриубыдэу елэжьын щӏадзэн хуейщ. Илъэситхум къриубыдэу щӏ унэ ящӏуэ, итӏанэ техпаспорт къраӏыхыу щытмэ, Щӏым и документыр хьэзырщи, оформить ящӏу щӏэтӏысхьэжынурэ.
Урысей Федерацэм щыпсэу цӏыхухэм я псэуалъэр ирагъэфӏэкӏуэфыным хущӏэкъуну Президентым и унафэр гъэзэщӏа хъун папщӏэ, Бахъсэн районым иужьрей илъэситхум бынищ е нэхъыбэ зиӏэ унагъуэу щитхурэ блыщӏрэ бгъум щӏапӏэ иратащ. Апхуэдэу, Псыхъурей къуажэм щыщу унагъуипщӏым, Баксаненок къуажэм щыщу щэрэ пщӏейрэ зым, Чыщпэч плӏыщӏрэ тӏум, Хьэтӏохъущыкъуей тхум, Ислъэмей щэщӏым, Кременчуг-Константиновскэ плӏым, Псычэху щыщу унагъуэ тӏощӏым. Ауэ Бахъсэн районым щыщу бынищ е нэхъыбэ яӏэу унагъуэ щитхурэ тӏощӏрэ зыр нобэкӏэ чэзур къалъысыну поплъэ. Нэхъапэкӏэ ята щӏапӏэхэр къызэрагъэсэбэпыр зэдгъэлъагъуну дыкъэкӏуащ Кыщпэк къуажэ. Щӏапӏэр къывэтын щхьэкӏэ дапщэрэ фежьа?
Заявлениер тхыри зы илъэс хуэдэ дежьэри къыдата. Минитӏрэ пщыкӏуплӏ гъэм къыдата занщӏэу.
Фи унэ ухуэныр къызэрывэхъулӏэм къытхутепсэлъыхь. Унэр блынар урва щхьэзыра къэнари, дисымкӏэ Унэр мыр мыра унэ, мокӏэ навесыр дощӏыр. Щхьэ дэкӏура къэнэжам дэ щхьэгъумбжэрэ мис. Пэш дапщэ зэрыхъуну? Пэшым мы прихожэра холлэ, мыкӏэ кухня, пэшищ,
ванна. Модей нтӏэ ныкъуэщӏу дэт? А летнэ кухня хуэдэу, щӏалъхьапӏэ сыт хуэдэу абыкӏэ щыӏэ. Псэуалъэм нэмыщӏкӏэ хадэ фщӏын къыфхуэнэжрэ? Хадэр уи
хадэр мыбыкӏэ мащӏэ къанэр.
Сыт абы фи мурад? Жыг хэфсэну, хьэмэ хадэ? Жыги хэтсам.
Хэфсакӏэ. Жыг хэтса десять сотых хъуращи, унэ лъапсэм ар хэгъэкӏыжмэ, мащӏэ къанэр. Упсэу, Ислъам.
Фи унэ щӏынри, фи лъапсэ къещӏэкӏынри псынщӏэ Тхьэм фщищӏ. Зэрыфлъагъущи, унагъуэхэм я зэфӏэкӏым елъытауэ щӏапӏэ къратахэм унэ щызыщӏын щӏэзыдзаи, хадэ щызыщӏи, зыри щызмыщӏаи яхэтщ. Зи унэ ухуэныр нэхъ икӏэм нэзыгъэблэгъахэм ящыщу дэ зыхуэдгъэзащ Надзырэхэм. Атмир, сыт хуэдэ программэм ипкъ иткӏэ мы щӏапӏэр къыватын хуей щӏэхъуар?
Пщыкӏуплӏ гъэм сабиищ нэхъыбэм щратым щыгъуэ дыхрагъэубыдауращ.
Куэдрэ фежьа щӏапӏэ къыватыным? Хьэуэ, дежьакъым, зы илъэс дежьагъэн къыдатащ. Ткӏуа тщӏа мис къэӏэпхъуэжын ди гугъуращ.
Фыкъэӏэпхъуэжыныр сыт зыгъэкӏуатэр? Сыт иджыри фхуэныкъуэ иджыпсту нэвгъэсыну? Ток свет псы сыт диӏамэ нэхъ псынщӏэу ди ӏуэхур кӏуэтэнут.
Ахэр фэ езым къэфшэжын хуей хьэмэрэ нэгъуэщӏ зыгуэру фыщыгугърэ? Дыкъагъэгугъащ администрацэм къытхуашэну псыри светри.
Урысей псом щыпсэу цӏыхухэм я бжыгъэ хэхъуэну, щӏэблэ нэхъыбэ унагъуэхэм зрагъэгъуэтыну трагъэгушхуэным хущӏокъу къэралыр. Абы ехьэлӏауэ иужьрей илъэсхэм къыдэкӏа унафэхэм ипкъ иткӏэ сабий дунейм къытехьам я бжыгъэ нэхъыбэ зэрыхъуари нэрылъагъущ. Ауэ къэралыр дапхуэдэу щӏэгъэкъуэн мыхъуами, нэхъапэр зырщ, ар адэ-анэ ухъуныр зэрынасыпымрэ абы къалэнышхуэ пщэрылъ зэрыпхуищӏымрэ зыхэпщӏыкӏынырщ, уи щӏэблэр узыншэу къэбгъэхъуфынырщ.